alhamdulilayi professeur eh, n y'o de fɔ n ko an bɛ laturu kɛnɛ de kan n'i ko laturu kɛnɛ i ko laturu dɔnnibagaw eh, professeur o de y'an se i fɛ yan bi professeur an bɛ na don ɲininkali min na sisan o de ye laturu ni sarakati laturu ni sarakati danfara hali bi n bɛ segin a kan an b'a fɛ ko i k'a pereperelatigɛ an ye n'a sɔrɔ laturu yɛrɛ kelen bɛ se ka baara mɔgɔ ɲɛ sira kan k'a sɔrɔ sarakati tɛ professeur i k'i da don o fana na ka se k'o faranfasiya i lamɛnbaaw ye ani kanubaaw ye ayiwa sisan o ɲininkali laturu i n'a fɔ n da sera kuma dɔ ma fɔlɔ laturu bɔ yɔrɔ ko la fɛn dɔw bɛ sɔrɔ anw fɛ yan an b'a kɛ ka laturu baara o tɛ sɔrɔ jamana caman na o donc kabi yen i b'a dɔn k'a fɔ ko laturu bɛ se ka baara k'a sɔrɔ kɛfɛn t'a la ah parce que yan n'i ko ko nin laturuden saraka ye si ye n'a kɛra wajibi ye ko ni si ma k'a la k'a ti ɲɛ fiyewu jamana dɔw bɛ yen olu b'u sen bɔ laturuden baara la. voilà bon laturu bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ laturu bɛ baara k'a sɔrɔ saraka tɛ laturu bɛ baara k'a sɔrɔ yiri tɛ mais en tant que i ye laturu da mɔgɔ ye kaban filɛli sira fɛ saraka nana ama laturuden ta ka baara k'a la a dɔnni jɛlen la a bɛ kɛ k'a sɔrɔ saraka tɛ yiri t'a la awɔ dɔnni hakikaw bɛ yen siga foyi foyi t'a la yiri kelen ti k'a la saraka ti bɔ a la i b'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ bon olu bɛ waati de bolo halisa waati ani don olu bɛ baara o de la waati ani don n ye cɛkɔrɔba dɔ ye suraka don suraka don cɛkɔrɔba don a ka baara bɛɛ karamɔgɔ don n'i nana kunko min fɔ a ye n'a bɔra bugu kɔnɔ a ka laturufan kolen don a kɛmɛ ka biriki dɔ koori ka laturu buguri k'a kɔnɔ n'a bɔra dɔrɔn a bɛna laturuden ci i nana mɔgɔ min fɔ a b'a laturuden kelen ci ka kuma kunna a bɛ kuma minnu fɔ a kunna o de b'a yɛrɛ ni ala cɛ a bɛ kuma laturuden in kunna ka wuli ka taa laturuden sɛbɛn walaa la siɲɛ damadɔ k'a nasi ko k'a d'i ma i bɛn'a fɔ k'a ɲɛna a tɛ tile wolonwula sɔrɔ abada a ka baara foyi tɛ yen min bɛ tile wolonwula tɛmɛ awɔ a tɛ foyi d'a kan k'a fɔ k'a b'a saraka a bɛ kuma kunna ka sɔrɔ ka wuli ka n'a sɛbɛn siɲɛ damadɔ hali a sɛbɛnni man ca k'a nasi d'i ma o y'o ka baara taabolo bɛɛ a bɛ laturu so tan ni wɔɔrɔ bɛɛ baara a bɛɛ n'a mako don ni min nana mako min fɔ a ye o ni laturuden min ka kan a b'o baara to yen bon jiri tɛ yen ale bolo yen jiri tɛ yen saraka bɔ tɛ yen bon o la laturu bɛ baara ka sɔrɔ jiri tɛ laturu bɛ baara ka sɔrɔ saraka tɛ n'i ye jiri ni saraka n'i y'a bɛɛ fara kan k'a bɛɛ dɔnni kɛ maa kelen na ni waati t'i bolo a baara la fu de don n'i ye waati dɔnni kɛ mɔgɔ min na jiri kana k'a bolo saraka kana k'a bolo ni waati dɔnni b'a la a bɛ laturu baara k'a sago k'a la awɔ a mago bɛ dilan teliya teliya la a bɛ dilan dɔnni min don a jiriko a n'a sarakako i b'a misali ta dɔrɔn kuranɛ jiginna muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam kuranɛ jiginna ka na ala yɛrɛ de ko fɔ an ye ani ala ka diinɛ mais a tɛ kuranɛ yɔrɔ si ko n'i ye nin sɛbɛn nin siɲɛ hakɛ na k'a bɛ nin mako in dilan a tɛ kuranɛ yɔrɔ si kuranɛ yɔrɔ si ma na ni o ye kuranɛ haya tɛ yen kuranɛ suran tɛ yen k'a bɛ fɔ k'a sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ ko n'i ye nin sɛbɛn nin jate in na ko nin mago in bɛ dilan o tɛ kuranɛ yɔrɔ si mais munna moriw bɛ kuranɛ haya ta ka ko gɛlɛnw dilan n'a ye yɔrɔ o ma fɔ kuranɛ kɔnɔ sɛbɛn t'a kɔnɔ o kumakan de don u bɛ kumakan de ta ala yɛrɛ kumakan ta ka laɲini kɛ ala fɛ n'a yɛrɛ kumakan ye a bɛ kɛ o ye moriya ye kuranɛ sira kan laturu fana bɛ o cogo kelen na laturu ye kitabu ye a ma na k'a fɔ ko mɔgɔ k'a ta ka baara kɛ n'a ye kuma tɛ k'a fɔ ko saraka bɛ taa wajibiya a kɔnɔ a ma na k'a fɔ ko mɔgɔ ka baara kɛ n'a ye kuma tɛ k'a fɔ ko jiri bɛ taa wajibiya a kɔnɔ mais n'a nana filɛli sira fɛ dɔrɔn jiri nana jiri wajibiyara parce que o y'a talen ka kɛ dɔnni de ye o ye hakilitigiw ka baara ye o y'a talen ka na n'a ye mako dilan sira fɛ n'o tɛ n'a b'a cogo yɛrɛ la saraka tɛ yen k'a fɔ ko nin saraka kɛrɛnkɛrɛnlen i bɛ nin de bɔ non non non o tɛ yen nin yiri kɛrɛnkɛrɛnlen i bɛ nin de ko o tɛ yen kuranɛ bɛ saraka fɔ an ɲɛna k'an ka saraka bɔ ka caya o ye ala kumakan ye nka a tɛ saraka kɛrɛnkɛrɛnlen fɔ k'a fɔ fo bɛɛ ka nin saraka in de bɔ bari ala b'a dɔn ala ye diɲɛ da ka danfɛn bɛɛ lajɛlen da ala ala de b'a dɔn k'a fɔ ko danfɛn bɛɛ tɛ kelen ye ko yɔrɔ bɛɛ tɛ kelen ye ko fɛn dɔ bɛ sɔrɔ yan k'o tɛ sɔrɔ yan voilà donc a bɛ fɔ de a sarakaw bɔ bɛɛ n'i ka jamana saraka bɔta don mun na ni jagabɔ waatiw sera balo min b'i fɛ yen k'i b'i ka jaga bɔ o de la hmm? wala balo min bɛ dun i fɛ yen i b'i ka jaga b'o de la jagatili fitiri fila ni sunkalo banna balo min bɛ dun i fɛ yen kosɛbɛ i ka jamana na kosɛbɛ o jamana jagatali fitiri bɛ bɔ o balo in de la n'o y'a sɔrɔla malo de bɛ dun a ka jamana na kosɛbɛ ko malo de ye fanba dumuni ye o de bɛ bɛɛ bolo ka dun i bɛ malo de k'a ye ni kaba de bɛ kɛ nin jamana in dumuni ye bɛɛ bɛ o de dun ka caya kaba de bɛ k'a ye a b'o cogo la ɔ mais n'a sɔrɔla balo kelen kun fɔlen don a la k'a fɔ ni mɔgɔ min ma nin kɛ jagatɛli fitiri ye i ka sun ma minɛ a kun ɲɛnabɔ wa wala a kun ti ɲɛnabɔ donc laturu sira kan n'i ye laturu da adamaden mako kama e b'a fɛ mako in de ka dilan tɔɔrɔ min b'a kan ka bɔ a kan saraka bɛ wajibiya ye yiri bɛ wajibiya ye o fana ni laturuden sɛbɛn ka nin yiri k'a la fɛn min bɛna n'a ye n bɛna o misali telima d'i ma laturuso adama garisigɛso den don a yiri ye nkuna ye bon a yiri ye sana ye k'a sɔrɔ laturuso adama tɛ nkuna ye garisigɛ yiri de ye sana ye garisigɛ yiri de ye k'a sɔrɔ laturu tɛ fiyewu mɔgɔ min bɛ waati dɔn ka don dɔn n'i ye nkuna cɛ la ka nkuna kuru saba bɔ k'a tobi k'i ko a la a don na fo k'i sa faantanya t'i minɛ walahi sana bɛ o cogo kelen la donc tɛ laturuko ye o o ye jiriko de ye bon voilà laturu so adama ye garisigɛ so den ye

o bɛ k'o baara ye yiri dɔ bɛ ko nkababilen u b'a kɛ ka muso ka furu baara kɛ laturuso furusoden o ye lomara ye o de kama lomara jiri taara kɛ nkababilen ye parce que nin jiri de bɛ muso ka furuko kɛ nin laturuden de ye muso furuso den ye donc an b'olu fila fara ɲɔgɔn kan o bɛ furu teliya adama ani ngunayiri ani sana o fana bɛ o cogo kelen la N'i ye laturu la laturu jigiso de ye badara ye badara de ye fɛn kolo gɛlɛn ye laturu kɔnɔ seduna ali don hakilitigiw ye jiriw lajɛ jiri jumɛn kolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ yiri bɛɛ kan o ye gele de ye voilà u nana la jiri min kolo ka gɛlɛ yiri bɛɛ o de ye gele ye o tumana seduna ali ale de tun ye cɛ kolo gɛlɛn kosɛbɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan donc yiri min kolo ka gɛlɛ ka tɛmɛ yiri tɔw kan u y'o ta k'o kɛ badara yiri ye donc laturu laturu bɛ nin cogo in de la janfa alimami lajɛ kɛ seju seju janfa alimami mun na u y'a jiri kɛ zɛrɛn jɛ ye parce que zɛrɛn jɛ de bɛ kungo kɔnɔ yiriw janfa ah n'ale falenna yiri min kɛrɛfɛ a b'o yiri fa k'i jɔ o nɔ na voilà zɛrɛn jɛ bɛ kungo kɔnɔ yiriw janfa u y'ale jiri fana ta ka kɛ janfa alimami saraka ye parce que olu tɔgɔ fila ye kelen ye. o de b'o baara kelen kɛ laturu jiri bɛɛ bɛ taa bɛɛ sinon laturu ma na ni jiri kelen jiri kelen foyi tɛ ko laturu nana ni jiri min a tɛ yen mangurusi bɛ laturu kɔnɔ bɔgɔso den don m'a f'i ye k'ale ye dibi de ye wa a kaburubɔgɔ don dibi don mun y'a yiri kɛ koronifin ye ka da koronifin ka finya kan voilà koronifin ye yiri ye n'a denna a den bɛ kɛ finman de ye o tumana mangurusi dun ye dibi de ye dibi de ye finman ye u y'o jiri ta k'o k'o saraka ye kelen mun ye mangurusi jiri kɛ dugu jukɔrɔ yiriden ye mangurusi ye kaburubɔgɔ de ye n'i ko kaburu i ko dingɛsen ye donc mangurusi saraka dɔ kɛra ku ye ku tɛ sɔrɔ n'i ma dingɛ sen mangusi saraka dɔ kɛra bananku ye bananku tɛ sɔrɔ n'i ma dingɛ sen voilà olu kɛra mangusi saraka ye parce que mangusi ye bɔgɔ min ye dingɛ kɔnɔ bɔgɔ don n'o ye kaburu bɔgɔ ye laturu bɛɛ bɛ nin cogo in na hakilitigiw ka baara don bɔn o siraw tɛ yɔrɔ minnu na olu fana ka laturu kalancogo de bɛ yen olu ka laturu dɔnni kalancogo de bɛ yen k'a sɔrɔ si tɔgɔ ma fɔ a la zaban tɔgɔ ma fɔ a la donc olu yɛrɛ b'u ka kalan kɛ u n'u ka jiriw kan min tɛ anw ka jiriw ye u yɛrɛ b'u ka kalan kɛ u n'u ka sarakaw kan min t'an ka sarakaw si tɛ kelen ye laturu bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ o cogo kelen la dɔnni don dɔrɔn n'i y'a kalan k'a ɲɛ dɔn k'a waati dɔn k'a don dɔn k'a kalo dɔn i bɛ diɲɛ minɛ n'a ye diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ n'i ko min ka kɛ o bɛ kɛ o tumana jiriko la ani sarakako la i y'o ɲininkali min kɛ hakili la mɔgɔ caman ye faamuyaba sɔrɔ nin yɔrɔ in na i y'o ɲininkali min kɛ o jaabi de ye nin ye alhamdulilayi professeur ne nimisi wasa tɛ fila ye kelen a kɛra eh, maintenant professeur an bɛ na micro tɛngu i da i bɛ se ka welewelelikan min bila ka taa hali bi laturu kalanbagaw ma ɛɛ walasa laturu bɛ ka tiɲɛni min kɛ i n'a fɔ i ka jateminɛw bɔra ka diɲɛnama ka jateminɛ bɔra ka cogoya min na ɛɛ dɔ bɛ se ka fara makoɲɛw kan ka dɔ bɔ tiɲɛniw kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani diɲɛnama ka laɲiniw na o ɲininkali laban de b'an fɛ ka di ka foli da o kan. bon alhamdulilayi rabil alamina. kuma kuncɛ kumaw la weleweleda min bɛ ka ɲɛsin jamana dɔnnibaaw ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan n kan bɛ farafinna dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ma fɛn dɔ ɲininen don dɔnnibaaw fɛ kabi kunu fo bi kunu a tun bɛ dɔnnibaaw bolo nka bi u y'a bila o de ye ɲɔgɔn tɛgɛminɛ ye ɲɔgɔn tɛgɛminɛ de ɲinina dɔnnibaaw fɛ dɔnnibaaw man'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana o jamana na o jamana bɛ diya kosɛbɛ wa ni dɔnnibaaw ye ɲɔgɔn janfa daminɛ jamana o jamana na ni ɲɔgɔn seminɛ fɛn o fɛn bɛ na o jamana kɔnɔ o ye futinɛ ni kasara dɔrɔn de ye awɔ o futinɛ ni kasara dɔrɔn de ye o de la a bɛ ɲini farafinna dɔnnibaa bɛɛ fɛ ko an ka ɲɔgɔn seminɛ in an k'o nɔgɔya an ka ɲɔgɔn bolo minɛ n'o kɛra hɛrɛ bɛ jidi farafinna kosɛbɛ fɔlɔ bamanankile waati o y'a sɔrɔ silamɛya ma na bamanankile waati dɔnnibaaw tun bɛ yen o dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔnnibaa bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo masakɛ bɛ yen bamanan masa don ni kɛlɛ bɛnna a ka dugu kan walima bana bɛnna dugu kan ko mana kɛ min ka duguden bɛɛ tɔɔrɔ u bɛ ganga gosi walima ka buru fiyɛ ka mɔri kuntigiw wele parce que n'i y'a mɛn kuntigi o y'a sɔrɔ jama de faralen bɛ ɲɔgɔn kan wala mɔriw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ b'u la somaw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ b'u la subagaw faralen don ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔ b'u la jinɛtigiw faralen bɛ ɲɔgɔn kan ɲɛmaa b'u la nin bɛɛ de tun bɛ yen ni ganga gosira ka mɔrikuntigi wele ka somakuntigi wele ka jinɛtigiw ka ɲɛmaa wele subagaw ka ɲɛmaa o bɛ wele n'u nana ɲɔgɔn sɔrɔ faama la a b'a fɔ nin kunko in de bɛ jamana kan bana dɔ bɛ jamana kan a y'a ɲɛɲini ni min don ni min kan ka kɛ an k'o kɛ walima kɛlɛ dɔ kun bɛ dugu kan a y'a ɲɛɲini n'an bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn cogo min na n'o réunion wulila moriw ka ɲɛmɔgɔ bɛ taa moriw fara ɲɔgɔn kan somaw ka ɲɛmɔgɔ bɛ taa somaw fara ɲɔgɔn kan jinɛtigiw ka ɲɛmaa bɛ taa jinɛtigiw fara ɲɔgɔn kan subagaw fana bɛ ten bɛɛ b'i ka jama sigi ka kuma da u tulo kan min bɛ se filɛli kalite min na mori bɛɛ b'a ka filɛli kɛ ka kunko in lajɛ bɛɛ bɛ n'i ta jaabi di morikuntigi ma ne ye nin saraka in de ye ne y'a lajɛ ne y'a ye nin cogo in na o saraka in de somaw bɛna u ka jaabi di somakuntigi ma o cogo la jinɛtigiw bɛ ten o kuntigiw bɛ tila ka wuli ka taa faama fɛ yen ka taa faama sigi k'a fɔ o tuma na an kɔni an ye ɲɔgɔn ye kɛ an ye fɛn min y'a la nin saraka in don nin saraka in don i b'a ye faama b'o saraka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a b'a bɛɛ bɔ jinɛtigiw ye min fɔ somaw ye min fɔ moriw ye min fɔ a b'a bɛɛ bɔ o ko bɛ diya a la o mana kɛ degun ye o bɛ wuli ka bɔ dugu la pewu ni kɛlɛ don a bɛ kɛlɛ kunbɛn kɛlɛ tɛ kɛ tuguni ni bana jugu don a b'a bana jugu gɛn ka bɔ yen ɔ nin ɲɔgɔn na hɛrɛ bɛ yen wa nin ɲɔgɔn na daamu ko bɛ diɲɛ kɔnɔ ah mais ni o bɔra a la ka kɛ n t'a fɛ ka karisa tɔgɔ mɛn nka a tɔ kɛra o de ye ah e m'a dɔn o kɛra o kɛra futinɛ ye wa ala kɛlɛ walahi dɔnnibaaw y'a bɔ ɛɛ ɛɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la u y'a tɔ kɛ ala kɛlɛ ye Ah, u y'u kɔ da ala yɛrɛ de la sabu ka ala kɛlɛ parce que ala ye ko minnu latigɛ dugukolo sanfɛ n'i k'i b'o bali dɔrɔn c'est que a b'i n'a f'i disi da ala la de k'i bɛ ala kɛlɛ jɔn dun tɛ se ka ala kɛlɛ nin de nana ni gɛlɛya caman de ye diɲɛ kɔnɔ dɔnnibaaw ka ɲɔgɔn senminɛ ni ɲɔgɔn janfa ɲɔgɔn janfa cɛjugu o de bɛ dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ walahi janfa cɛjuguba ee kangarida min bɛ yen an bɛ hakɛto ɲini an ka faw fɛ yan n'an karamɔgɔw ko min bɛ sen na an k'o bila an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa ka ɲɔgɔn bolo minɛ maa si ka kɛlɛ tɛ taa maa si fɛ yen maa ka kɛlɛ tɛ taa maa fɛ yen o ye kelen ye maa tɛ sara ni maa ka kɛlen ye bɛɛ bɛ taa sara ni i yɛrɛ kɛwale de ye dugukolo in kan yan fana n'i ye min kɛ a bɛ don o de bɛ don i ka du kɔnɔ e tɛ foyi ɲini k'a di ne ma ne tɛ foyi ɲini k'a di e ma mɛ aw ɲɛ tɛna bɛ taa kɛ ɲɔgɔn ye cogo di dɔ t'a fɛ ka dɔ tɔgɔ mɛn cogo di o ye hasidiya de ye wa hasidiya de ye an ka jamana dɔnniko hasidiya de y'a tiɲɛ a hasidiya fanga ka bon fo ka damatɛmɛ walahi mais hali ni ala m'i sɔn n'i kɛra dɔnnibaa ye ni ala m'i sɔn n'i ma kɛ hasidi ye gɛrɛ dɔnnibaa dɔ la bani gɛrɛ dɔnnibaa dɔ la i k'a ɲininka i k'i hami fɔ a ye walahi a bɛ dalilu d'i ma min b'a to i bɛ kɛ fɛntigi ye mɛ walahi hasidiya fɛ dɔw b'a ɲini u ka sa fantanya na u b'o kɔrɔ dɔn u ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la k'u bɛ t'o ɲininka nin bɛɛ de bɛ yen n'o tɛ an bɛ don min na ko bi mali kɔnɔ dɔnnibaaw bɛ mali kɔnɔ dɛ awɔ dɔnnibaaw bɛ mali kɔnɔ dɔnnibaaw bɛ mali kɔnɔ a caman walahi dɔnnibaaw bɛ mali kɔnɔ laturuko in de nana ko bɛɛ tiɲɛ minnu nana ka n'u kari laturuko la sa nkalon ni namara kan tiɲɛ kisɛ kelen t'u bolo olu de nana mali dɔnniko bɛɛ lagosi k'a lafu dɔnnibaa bɛɛ bugɔra bere kelen na a fɔra siɲɛ kelen sa ko dɔnnibaaw ko bandiw de don u bɛ mɔgɔ bolonafolo de tiɲɛ dɔnnibaaw bɔn mun nana n'a ye laturudalaw laturudalaw de nana ni tɔgɔ tiɲɛba in ye mali kɔnɔ laturudalaw laturudɔnnaw tɛ dɛ laturudalaw tɛ foyi dɔn laturu la walahi tɛ foyi dɔn foyi walahi tɛ foyi dɔn hali t'u yɛrɛ dɔn laturu la ɛ n'i y'a bi maa wɛrɛ ka ko ɲini k'o dɔn o k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ta dɔn kɛ u tɛ kisɛ kelen de dɔn i ɲɛ b'u la kuma muguba min na nin dɔrɔn de don koyi walayi u tɛ foyi dɔn baɲini a fɔ n y'a f'i ye walahi u tɛ foyi dɔn bɔn olu de nana kɛ sababu ye ka dɔnnibaa bɛɛ lagosi ka dɔnnibaa bɛɛ bugɔ bere kelen na donc a ko cayara dɔnnibaaw tun bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɛlɛ cogo min na o kɛlɛ cogow bɛ yen hɔrɔn kɛlɛ cogo bɛ yen hɔrɔnya la hɔrɔn bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɛlɛ cogo min na hɔrɔnya kɛlɛ cogo bɛ yen hɔrɔn ka kɛlɛ tɛ kɛ ni da ye wowa wo hɔrɔnya kɛlɛ tɛ ɲɔgɔn bugɔ fana ye hɔrɔnya kɛlɛ bɛ kɛ ni dusukun de ye a bɛ dɔn ko kɛlɛ bɛ yen k'a sɔrɔ a da ma tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu mɛ a bɛ dɔn ko kɛlɛ bɛ yen o de ye hɔrɔnya ye mɛ mɔgɔ t'i hɔrɔnɲɔgɔn nɛni ni da ye mɔgɔ t'i hɔrɔnɲɔgɔn bugɔ ni tɛgɛ ye nka nin bɛɛ bɛ bi awɔ nin bɛɛ de bɛ bi ka sababu kɛ n t'i fɛ ye dɔrɔn c'est tout walahi kun wɛrɛ t'a la dɛ ka sababu kɛ n t'i fɛ ye o dɔrɔn de bɛ yen donc an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila n'o kɛra hɛrɛ bɛ don jamana kɔnɔ dɔnnibaaw bɛ lafiya dɔnnitanw bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya hɛrɛ caman bɛ jigin jamana kɔnɔ kɛlɛba min bɛ dɔnni kɔnɔ dɔ bɛ bɔ a la n'i tɛ min dɔn i bɛ gɛrɛ dɔ la i b'o de ɲininka o o b'o ɲɛf'i ye n'i y'a ye dɔnni ka maa kelen nɔ cayara n ko n tɛ gɛrɛ maa la de don maa kelen dun tɛ se k'a bɛɛ dɔn i ye ko dɔn cogo o cogo karamɔgɔ dɔ de y'i kalan n'i karamɔgɔ tɛ balo la karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen i bɛ gɛrɛ o la i b'a ɲininka mais n'i ko k'i kelen b'a bɛɛ dɔn a bɛɛ bɛ tiɲɛ i kelen bolo. bɛɛ ɲɛna fana walahi a bɛɛ bɛ tiɲɛ i kelen bolo bɛɛ ɲɛna i ma wuli ka gɛrɛ mɔgɔ la ka taa dɛmɛ ɲini jɔni bɛ taa baga i ma ka taa ka dɛmɛ d'i ma a wala n'e y'i yɛrɛ bonya ka taa dɛmɛ ɲini nin fɛ o de bɛna wuli n'a ka dɛmɛ ye k'a bɛ taa di e ma i ka so o bɛ kɛ cogo di i bɛ fɛɛrɛ ka sa kungo la maa t'i dɛmɛ nin bɛɛ kan ka dabila han nin bɛɛ kan ka dabila bari mɔgɔw man ka kɛ kelen ye dɔnnibaaw kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hinɛ ani makari de ye dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen la n'i banna ne na ne tɛ ban i la o wala ni ne banna i la kana ban ne na ni bɛɛ nin hakilila sɔrɔ kɛlɛ bɛ bɔ mini kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ la kankarida kan min bɛ yen ka ɲɛsin dɔnnibaaw ma nin de don walasa an ka jamana yɛrɛ a bɛ se ka hɛrɛ dɔɔnin sɔrɔ sa n'o tɛ jamana in sɛgɛnna dɛ hmm? maa kalite bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ dɔnnibaa sugu bɛɛ bɛ jamana kɔnɔ ruhaniya bɛ dɔw bolo mɛlɛkɛ bɛ dɔw bolo jinɛ bɛ dɔw bolo dɔnnibaa kalite bɛɛ bi mali kɔnɔ yan i bɛ dɔnnibaa dɔw yɛrɛ tɔgɔ mɛn k'a ye ko dɔnni sugu dɔ b'o la n'o dɔnni o dɔnni yer'i la i kelen bɛ se ka diɲɛ kɛlɛ i b'o bɛɛ ye mɔgɔ o bɛɛ mɔgɔw bɛ bamakɔ kɔnɔ yan o caman bɛ yan olu ko k'o dɔnniw b'u la mais u se tɛ ka suwada kelen kala jamana bɛna ci k'olu de bɔnnen to jamana kɔnɔ yan aa o ye mun dɔnni ye kuma muguba la ten dɔrɔn ani ɲɔgɔn kiritigɛ la ten nafa jumɛn bɛ na an ka jamana ala k'an ka jamana kolo suma sitanɛ jugu min bɛ jamana kɔnɔ ala ka sitanɛ faga ala ka ji suma k'a fura ye ala ka bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ bolodiɲɔgɔnma ala k'o caya an ka jamana kɔnɔ jamana kɛlɛ juguma ala k'o kɛ furuku furuku ye ala k'an ka ɲɔgɔn nɛni bɔ a la kuma tɛ ka taa se fagali ma joli minnu bɔna an ka jamana kɔnɔ ala k'a dan olu ma ala ka hinɛ an ka taabaw la ala ka yafa u ma u y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ kiti min ala k'o nɔgɔya an ka jamana faamaw ala ka hakili ɲuman di olu ma jamana marali dusu wa n'a hakili ɲuman ala k'a di an ka faamaw ma ala ka jamana mara ɲɛ u bolo ala ka jamana mara ɲɛ u bolo ala ka jamana kɛ hɛrɛ y'u bolo u sigira hɛrɛ min na ala k'u wuli o hɛrɛ kelen la an ka jamana yɛrɛ ala k'a kolo suma sa n'o tɛ dɔ kɛra awɔ belebeleba kɛra kosɛbɛ kosɛbɛ nka nin fiɲɛ bɛɛ bɛ dɔnnibaaw la dɛ walahi mali filɛ degun o degun kɔnɔ ni ala cɛ dɔnnibaaw don walayi a bɛɛ a bɛɛ dɔnnibaaw ye siga t'a la o foyi siga foyi t'a la jamana bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ walahi dɔnnibaaw don u y'a ɲaami dɔw ma dan u ka so yɛrɛ kɔnɔna ma mais dɔnnibaa dɔw ni faamaw bɛ yɛlɛn ɲɔgɔn sen kan ka don biro kɔnɔ karamɔgɔ ka kuma dɔ don mɔgɔ min kan ka wuli ka t'i bonya i ka so e ka sabara de b'o ka da la su ani tile mais i bɛ taa a hakilila de fɔ wala i b'a hakilila fɔ n'i y'i sigi waju la don o don i b'a hakilila fɔ i bɛ cɛw cɛ ka biro kɔnɔ diɲɛ ma don o don wari minɛ na karamɔgɔ n'i ye wajuli sigi don o don i b'o hakilila de fɔ parce que e b'a dɔn tigitigi n'i m'o hakilila fɔ sini i ka sabara tɛ bila a ka biroda la donc mun ye wajuliko mun y'a tiɲɛ nin de don ni wajulikɛla ye wajuli sigi yanni wajuli yɛrɛ ka taa ban i b'a ye k'a fɔ a bɛ kɔrɔmatigɛli daminɛ kuma foyi ti se ka fɔ nin si la a morikɛ mana kuma daminɛ a tɛ wuli n'a ma kɔrɔmatigɛli don a la mɔgɔ minnu ka kan k'an waju k'a fɔ ko kɔrɔmatigɛli ye haramu ye k'an k'o dabila o ti bɛn n'an y'an sigi ka o wajuliw yɛrɛ lamɛn i bɛ i bɛ kuma dɔw mɛn wajulikɛla dɔw da kabako de don u bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ n'u ti ɲini k'a tigi tɔgɔ fɔ wa denmisɛnnin tɛ dɛ baliku yɛrɛ de don walahi an ka jamana a ɲagamina mais ne bɛ kuma yɔrɔ min kan o ye laturuko ye laturuko kɔni ni ala sɔnna an b'a fɛ k'o furan k'o jɛ gɛrɛgɛrɛ fɛn o fɛn bɛ laturuko kɔnɔ n b'a fɛ k'o kɔni furan k'o jɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni ala sɔnna fana ala bɛ n dɛmɛ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ video ye mɔgɔ k'a partager ala kama walasa adamadenw bɛ se ka faamuya ko ɲuman sɔrɔ cogo min na a ka abonné page in fana kan page kura don ko caman bɛ ɲɛfɛ paji in kɔnɔ a hɛrɛ fanga ka bon dɛ ko camanba de b'a kɔnɔ laturu gindow la ɲɛnamaya ɲɛtaa sɔrɔli la ani fanga sɔrɔ siraw kan ko camanba de b'a kɔnɔ n bɛ fayida kelen kɛ ka kuma kuncɛ k'o di diɲɛmaa ma ala kama laturu tiɲɛ tiɲɛ kan jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ yiri ma ko sama senba aa jiri dɔ b'a fɔ yiri ma ko sama senba jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko tufin jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko zoro i bɛ sama senba ɲini ka tufin ɲini ka zoro ɲini a jiri saba fara ɲɔgɔn kan o jiri ninnu labɛnnen kɔfɛ i fɛ i bɛ n'i sigi don dɔ la juma ni juma jiginna dɔrɔn i bɛ wala ta i bɛ masa solemani sɛbɛn masa solemani siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ masa solemani ci wala la kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ i k'a nasi ko yiri ninnu susu i k'u mugu bɔ ka filenkura ɲini n'i ye filenkura sigi n'i ye ji dɔ k'a kɔnɔ i bɛ nasi in dɔ kɛ ji kan ka yirimugu in dɔ k'a kan i b'i ko a la o dugujɛ i b'a ko o cogo la mɛ n'i ye bi ta ko ɛri min na i bɛ sini ta ko ɛri la n'i ye bi ta ko selifana i b'a tile wolonwula bɛɛ ko selifana ni selifana n'i ye bi ta ko lazara i b'a tile wolonwula bɛɛ ta ko lazara i b'a ko fo ka tile wolonwula dafa n'o y'i sɔrɔ baarantanya na tile bi naani ani tile kelen don n'o y'a sɔrɔ i ti baara la a t'i sɔrɔ i sigilen tuguni walahi a b'i sɔrɔ baara kɔnɔ o mana gɛlɛya o gɛlɛya sɔrɔ i kan k'o de hami b'i la tile bi naani ni kelen b'a sɔrɔ o hami wulila o b'a sɔrɔ i donna ko wɛrɛ kɔnɔ min t'o ye n'a tile wolonwula dafara taa kamijɛ fila san ani pɛrɛkali mɛtiri wɔɔrɔ i k'a fara ɲɔgɔn kan ka dɔgɔ da kan ka taa sarakati i bɛ taa sarakati delilikɛla la dimi tɛ delilikɛla min na fiɲɛ tɛ mɔgɔ min na bana t'a la mɛ a bɛ delili la a kɛra denmisɛnnin ye a kɛra mɔgɔkɔrɔba ye o cɛ don muso don t'a di o ma kamijɛ fila pɛrɛkali mɛtiri wɔɔrɔ tile wolonwula mana dafa i k'o saraka bɔ